Mungadziwe bwanji kuti mwamuna ndi ameneyi? Zinthu zake ndi 7 zimene mungadzidziwe and video iyi ikubwera titanenanso video imene mungathe kuzindikirira kuti mkazi weniweni mbambande ndazola mbambande ndi ameneyu. Video yake mutha kuipeza mu comment section. Nkhani ya right man ndi mwamuna wangwiro kapena kuti husband material suti nkhani yake ndi ya perfection kuti mupeze mwamuna amene ali 100% ngati mngelo ayi. zimenezo nde ndikuwuzeni kuti mwamuna woteroyo simungampeze komano nkhani yake ndikupeza mwamuna amene ali ndi maqualities amene ali osasinthasintha pakupita kwa nthawi mwamuna amene amabweretsa mmoyo mwanu security komanso stability eti kukhala inuyo okhazikika kukhala stable komanso mwamuna amene amabweretsa direction chinthu choyambirira chimene mungaziwire kuti mwamuna ndampeza ndithu mwamuna ndi ameneyu mbambande character who he is umunthu wake kodi ameneyu mwamuna wotani mwamuna amene ali ndi ma values amphamvu mkati mwake akamatitu munthu ndi wokongola mkati mwake komanso kunja kwake amatanthauza zimenezi ali ndi ma values anji mkati mwa iyeyo mwamuna kodi mwamuna ameneyo amakulemekezani kodi mwamuna ameneyo amakukondani ngakhale atakhala zoti iyeyo wakwiya fukwa pali amuna enatu uchinyama wawo umkango wawo unkhalamo wawo umaonekera iwowo akakwiya so akakhala kuti akwiya amakulemekezanibe amakhalabe achisoni ndi mzibambo amene ali honest and trustworthy mungathe kumukhulupirira ndi mzibambo onena zoona ndi mzibambo ovomereza udindo wake pa ma actions amene iyeyo wapanga chinthu cha namba 2 chomwenso chili chofunikira kwambiri chimene mungadziwe zoti ndampezadi mwamuna mbambande ndatola khasu ndi mpini omwe ndi mwamuna amene ali consistent kapena kuti consistency how stable he is ndi okhazikika bwanji ndi mwamuna oti inuyo mungathe kumudalira ndi mwamuna amene chikhalidwe chake chili predictable ndi mwamuna amene amafananisa mawu ake ndi zochita zake fukwa pali enatu amanena i love you koma muzochita zawo akunena akutanthauza zina ndi mwamuna amene amanena kuti akanena kuti i love you mu ma actions akenso zimakhala zomwezo ndi mwamuna amene amaoneka amakhala present mwamuna amene amapanga show up mmoyo mwanu osati kungoyankhula chabe si mwamuna amene ali emotionally unstable or confusing chinthu cha namba 3 chimene mungadziwe zoti mwamuna mbambande ndi ameneyo ndiye kuti emotional maturity mwamuna amene ali okhwima mu nzeru how he handles situations nyengo zikasinthasintha amazipanga handle bwanji nyengo zosiyanasiyana amazipanga handle bwanji ndi mwamuna amene amakhala controlled ozitha kuzipanga control komanso mukamayankhulana naye amakuyankhani mwaulemu amakuyankhani mwaulemu ndi mwamuna amene amapanga manage mkwiyo wake and emotions well ndi mwamuna amene amapanga communicate m'malo momangopanga shut down fa pali amuna ena nthawi yoyenera kuti apange communicate iwo amangokhala chete osayankhula china chilichonse or reacting harshly kapena ndi mwamuna amene amapanga react mwa harsh kwa inuyo kodi ameneyo ndi mwamuna amapanga handle ma disagreements amenewa mwaulemu osati mozikweza kapena mozimva kapena mozipopa chinthu cha namba 4 purpose and direction where he is going kodi mwamuna wanu ali ndi cholinga m'moyo mwake komanso ali ndi direction amadziwa kumene iyeyo akupita ndi mwamuna amene ali ndi vision ndi mwamuna amene ali ndi zolinga ma goals and a clear sense of direction amene ali ndithu ndi pulani mmene moyo wake banja lake likuyena likhalire ndi mwamuna amene amavomereza udindo wake pa moyo wake moyo kuuvomereza tenga responsibility for his life ndi mwamuna amene amapanga work towards the future mwamuna amene amalimbikira kuti tsogolo lanu lizakhale lowala la banja lanu ana anu eti kukhazikika kwanu pa chuma zosowekera zanu zizipezeka chinthu cha namba 5 values and boundaries kodi mwamuna ameneyo ali ndi mavalues komanso ali ndi malire what he stands for chimene chimamumanga iyeyo fa mwamuna amayeneka akhale ndithu ndi ngodya iyeyo ali nazo Kodi ali ndi ma principles mwamuna wanu? Kodi mwamuna wanu amazilemekeza iye mwini komanso anthu ena? Mwamuna wanu ndi okhulupirika and does not seek attention from other women. Iyeyo samangokhalira kusangalatsa azimayi ena. Chifukwa pali azibambotu ena amangokhalira busy kuthamangitsa masiketi kunja. Muli ndi mwamuna amene amakhala loyal kwa inuyo. Mwamuna amene ali grounded in values, especially faith. chikhulupiriro chake ali so grounded ndolimba ndithu pa zimene iyeyo amakhulupirira zinthu zimene inuyo mmapanga share m'banjamo chinthu cha namba 6 relationship impact kodi mwamuna wanuyo amabweretsa ndithu impact m'banja mwanu how you feel with him mmene inuyo mmamvera mukakhala naye limodzi ka effect kamene mwamunayo amakhala nako pa inu amene mukakhala naye inuyo mmafila safe osati anxious mmamva kuti ineyo nde ndimalemekezedwa ndi mwamuna uyu and not controlled and not intimidated kuti simmangokhalira mbanja muno kungoopsezedwa ndimakhaliramo chifukwa chonena kuti amandilemekeza ineyo mmamva kuti mwamuna uyu amakupangani support mwamuna ameneyu samangokudererani ayi chinthu cha namba 7 chimene mungadzadziwire kuti mwamuna ndi ameneyu chimene chili chomalizira growth mindset how he views the future mwamuna amene ali ndi mindset ya kukula kulikulitsa banja lake tsogolo lanu m'banjamo amaliona bwanji mwamuna amene ali ndi khumbokhumbo lopanga improve komanso kusintha amene ali so open to learning amene amatha kuzitukula yekha amene ali ready kuti mupange build family yanu limodzi osati kungopanga dominate komanso ndi kupikisana nanu ndiye inuyo ngati mkazi mukakhala ka simple test kamene mukuyena muzipanga nthawi zonse muzizifunsa nokha kuti kodi mwamuna wanga amandibweretsera mtendere kapena amandibweretsera confusion mwamuna wanga amafuna kuti banjali tilimangire limodzi osati kuliwononga banjali mwamuna wanga banjali amalitsogolera ndi udindo osati kuzimva kapena kuzikweza chifukwa mzibambo weniweni wangwiro ndi amene amadziwika ndi khalidwe lake losasinthasintha komanso umunthu wake wangwiro komanso positive impact yomwe amabweresa m'banja osangoti chabe mawu maonekedwe ake malonjezo ake chifukwa pali ena amangolonjeza koma sachita ndiye kuyifupikitsa kwambiri video yathu ya lero mwamuna weniweni sikuti ndi mthumba ayi zimenezo ndi zaboza komano chinthu chimene chimakhala chofunikira kwambiri chimene mungadziwe zoti mwamuna ndi ameneyo ndi poona character yake komanso kusasinthasintha kwake komanso kukhwima kwake kwa munzeru komanso cholinga chimene iyeyo akuyenderapo ndi kuliyendetsa banjalo ma values amene iyeyo ali nalo positive impact yomwe akubweretsa m'banja komanso mindset yofuna ku- kulikuza kukulitsa banja lake so nkhani sikupeza mngelo ayi komano ndikumpeza mwamuna amene pattern yake imabweretsa mtendere m'banjamo komanso kwa inu komanso security kwa inuyo ngati mkazi komanso banjalo komanso tsogolo limene nonsenu mukulimangira limodzi